igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m ụnụ a ka m bụ nke gị Mazị Onyekachukwu abịa ka ndotere gị some histories bi emebugoro eme karịsị ebe a mụrụ ya maka a sị na those who forget histories are bound to repeat it ọchịchị ruru Ironsi aka nwanne ya nwoke abịakwute ya sị ya nekwe atụmatụ e nwere ebe ị nọ nekwe ihe niile a planịrị gị na a chọkwara igbu gị nekwe nekwe nekwe nekwe Ironsi asị na ọ dị tribalistic wee pass a decree were ndị awụsa ndị yoruba gbaa onwe ya wee nye iwu na onye ọbụla ga-abịa gwa ya okwu ga-ekwuriri ya n'oyibo so that na onye ọbụla ga na-anụ ya gịnị mere ọkwa two months and ka ọ chị egbufe ya site na coup n'oge Ahmadu Bello ha Awolowo na Zik of Africa Ahmadu Bello na Tafa Balewa na ndị otu ya nọ na plan ka ha ga-esi wee dozie North o kwedo sef ka ha mee gịnị buruzie Naijiria sef ọ bụrụ ha nwe Awolowo eburu free education na ana Yoruba ndị Yoruba agụba akwụkwọ na-afụ outside na-agụ akwụkwọ na-afụ outside na-agụ akwụkwọ nwanne ya nwoke bụ Zik of Africa nọ na-asụ oyibo ọ sụrụ gbagoro ọ sụrụ gbada na-azazi Zik of Africa oyibo akarịa at the end gịnị mere okay a bịa n'aka Jonathan after how many years ọchịchị abata n'aka Jonathan at the platter of gold ọ chịa two years Yaradua chịtọpịa chịa four years ọzọ dị busy na-alụ almajiri school na ihe ndị ọzọ na-edozicha ọfịs ka naijiria ga-esi wee dị mma abatazie ka ọ chị second term a napụ ya mgbe aka ọsịs dọ mgbe aka ya kara iji wee rụọ ọrụ n'ala Igbo ya wee plus ihe ya chọchara ịrụchasa ya da na na-anapụzi ya na Second Niger Bridge Buhari rụrụ mbọsa ha na-eclaimzi na ọhawa bụ ihe na ha akwụgo ụgwọ ya na ọhawa bụ ihe kwụrụ ụgwọ dịte na ụlọ tọpụ ka Buhari dịtọpụrụ ehe kedu an institution a ga-asị na eburu bunata na ala Igbo a ma ihe nwere isi a ga-asị na eme na be anyị n'ọchịchị Jonathan ka a ga-ekwu maka Niger Delta ọkwa na 2019 emere account ego a na-akwụ maka Niger Delta Development bido from nke Obasanjo ruo 2019 close to 6 trillion approximately enweghị ihe eji arụ enyeghị account ya over 13,500 projects a sị na eji arụ afụrọ ya go to Niger Delta briji na osisi bụ ya rụchara ebe a briji osisi over 300 accounts eji bupụ ego afụ ruo tata agwabekwa anyị ndị nwe akaụntụ a maọbụ na ka esi wee mee anaka ahụ endigo ọkwa ndị ahụ riri ego ndị a keria n'ime onwe ha bụkwa ihe ka na-achị kịta ruo kịta ha ka nọ n'ọchịchị

kpụrụ crutches sị na ya nwe spinal cord problem ekpecha ikpe a na-afụ ya ebe ọ nọ na họtel kwụchara onwe ekpecha crutches na-ezuru onwe ike na-eme enjoyment with ndị mmadụ a na-eselebreti ya ebe Goodluck na-achị boys nọ n'ogbe a na-eke ego na-eri sọ ihe agba oringo alarụ na họtel aṅụ mmanya Goodluck alịtuo agwa abịakwa ọzọ ebunie egbe ka e nye ha right ha ka e setụrụ ha nwoke manụ ka esi yuzu pawa o were ọchịchị iche pipeline pipeline wa ha si eweta ndị ya na-asị oke na agbafu pipeline mee ozuru ọchịchị nyezie nna na edozie maka ndị na-eje pipeline na ndị na-eme bọnkịrị ọkwa ya na ndị otu ya niile ma ndị nke be ha na-emebi ya onye ọbụla enye efe na pipeline nke ahụ agaa buhari ewerenụ ọchịchị gosizienụ ka esi eyuzu ọchịchị telkorota banye niger were pawa niile bugo ya mgbago gosinụ ka esi eyuzu ọchịchị nenekwa nke a na tinubu abago na-egosikwa ka esi eyuzu ọchịchị mana o ruo na nke anyị onye ọbụla a na-eme na agitation a na-eme ụfọdụ na-ata afụfụ ụfọdụ bụ ndị nọ na nga ụfọdụ bụ ndị egbugo ụfọdụ bụ ndị a na-amarọdụ ebe ha nọ famili ha na-ata afụfụ ha na-amarọ mana ụfọdụ ji eme politiks na cash out onye mecha emecha kpọfụta ya setụrụ onye onye fụta onye nyere ego jee kwuo ka nwanne ya si wee nọrọ tata nwanne anyị nwoke Nnamdi Kanu nọ na prison since ruo tata a na-ekwu a na-akọ ya bụrụ akụkọ kedu ihe anyị ga-eme ka ihe ga-abụ the solution anụrụ ọgụ na ụsọ ọgụ niile anọ gbarie ahịa niile dị n'ala Igbo gbarie ihe niile dị n'ala Igbo wee gbarie ihe niile Igbo nwee but agha bie na 1970 from 1970 to 1990 igbo wee build onwe ha ma ahịa agbada ya na-ama na ha ga-abịa uko build ọ bụkwa the best na west african jide east niile develop ụlọ na akarịa ebe ọbụla but since 1990 a sam mbakwe na ndị otu ya ndị a niile a na-eme ọfụma ana igbo abounce back chukwu gozikwe ndị ahụ na pattern ha ji wee mee ya then since 1990 till now how many years now nothing and Igbo a na-aghasa aghasa more no unity insecurity everywhere egbu mmadụ akụ aka agbagbu mmadụ side a akụ aka akpọrọ ndị akpọrọ ndị mmadụ tinye na prison ụfọdụ a na-aṅụrị na ihe ndị eme n'Ekiti last time ama m ihe ọba ha mere ewee bịa taxụọ ndị Igbo nweche shop na ndị na-emeche business ebe a na ha ga-akwụ ụgwọ ndị Igbo a complainwe ọkwa unu fụrụ ihe a na-eme anyị o ọkwa unu fụrụ ihe a na-eme anyị o ehe ofu onye apụta sị ọ bụrụ na ọ dịghị unu mma naa naa be unu yes anyị agbadigo n'be anyị na anyị ma na na be anyị na be ha ahụ iwere ihe mechie shop gị na otu akwa ọ ga-esi wee pụtakwa echi mekwe business ataxzie gị ị bịa complain go to Abuja na ihe a na-akwa ihe ndị be anyị niile na ihe niile eme na Lagos ma mgbe a tụrụ vootu a na-akwọrị ebe ọbụla i bi imesịa naa nụ be gị je dozie ya mana anyị nọ ebe a na-agba onwe anyị mgba okpuru ọ maka na tata bụrụ remembrance biafra ya ka m ji sị ka m bịakwa kwuo ya ọ na were ire agụ eze ọnụ anị igbo bụkwadụ only place anyị nwee ka anyị dozie nụ be anyị onye mejọrọ gbaghara onye megoro ajọ ihe gbaghara i nwee solution ị ma na a ga-emenwu ị pụta kwuo ya ka emebe ya then is a high time ndị ọchịchị anyị niile anyị ga-enebere ha anya then ndị nke ahụ na-eweta kedu ihe eji eme negodo Abia state negodo ihe Otti na-eme otu ya na-enye m na-ajụdo onwe m bụ Otti o ji ego ya arụ ihe a ka ọ na-eje ebite ego n'obodo oyibo wee na-arụ ya kedu the secret other states a na-enyedịkwa ha ihe the best thing anyị ga-eme bụ inebere ndị ọchịchị anyị anya onye na-emetarọ ọfụma anyị jide ya anyị na-egwudowe mgbe anyị jidere ndị be anyị federal government na-ewetacha returns niile eweta mgbe e mere palliative minister for humanitarian affairs sị na ya kee palliative na the whole federation anyị eche na asị mana ọ gbarucha East ndị East adumpụcha nke ha dọwacha ya na warehouse ọ na-agba ụtụ Indomie na ihe ndị ọzọ a na-agba ụtụ ke maka ihe ọkwa ihe mmadụ mere mmadụ mgbe ndị mmadụ ebidozi EndSARS ejewezie ya afụzie na ọ dị mgbe ụmụaka ndị mmadụ agụụ ji je ebuwezie agbagbuwe ha gbagbuwe ndị mmadụ ọkwa mmadụ were ọgọdọ ewu na-ata onye kwesị ka a kpụrụ ya kpọchie ka a ga-ekwu maka ihe na-eme outside Nigerians asụkwa mara ọbụla were ire a ga-ezi ọnụ a ka m bụ onye nke gị maazị Aka tụsaa meseji a ka anyị ma na anyị ga-eteta n'ụra na ndị na-achị anyị egbuga anyị ka anyị ma na anyị ga-eteta n'ụra tụsaa ya ya ruo onye ọbụla ntị ọ bụghị na a sị na anyị na-eme biafra ndị onye ọbụla nọ n'ụlọ a ma eje ọrụ o nwere nke eme bank arụrụ ọrụ ụfọdụ ndị ga-eluzi biznes taa ma ndị e nwere ike na ọ bụ na-egbugo eme iwe e, nsogbu karịa ebe ọbụla mana anyị wa bụ ihe na-eme onwe anyị a ka m bụ onye nke gị maazị Akachukwu na-asị udo dịrị onye ọbụla chọrọ udo a mata na ka onye si eme ka e kwesị akpa ya